Жан шэрхъ нэтыным и къыкӏэлъыкӏуэ къыдэкӏыгъуэм кърихьэлӏа дэтхэнэми фӏэхъус. Бэнэкӏэ хуит, алыдж-урым бэнэкӏэ, самбэ, бокс, каратэ, ахэр куэд щӏауэ яцӏыху спортым и унэтӏыныгъэ зэмылӏэужьыгъуэщ. Псом хуэмыдэу, бгъущӏ гъэхэм къахъуа щӏалэгъуалэм щыщу ахэм языхэзым мыкӏуар закъуэтӏакъуэххэр къыщӏэкӏынщ. Ауэ иужьрей илъэсхэм а унэтӏыныгъэхэр ирагъэкӏуэтэкӏ дыдэ мыхъуми, къагуоувэ жыпӏэ хъунущ, хабзэ зимыӏэ бэнэкӏэ, бои без правил жыхуэтӏэр, грэпплинг, джиу-джитсу жыхуэтӏэ бэнэкӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр. Ди нобэрей нэтынри зытеухуар ахэм ящыщ зыщ грэпплинг жыхуаӏэращ. Иджыблагъэ а бэнэкӏэмкӏэ республикэ псо зэпеуэ Налшыч къалэ щекӏуэкӏащ. Абы хэтахэщ сабий зи ныбжьыр илъэсийм къыщыщӏэдзауэ юниоры жыхуаӏэ щӏалэ ныбжьыщӏэ илъэс пщыкӏуий, пщыкӏубгъум зи ныбжьыр нэсахэри. Псом япэрауэ, мы бэнэкӏэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкӏым, Ди республикэм щигъуэта зыужьыныгъэм, абы елэжь щӏалэгъуалэхэм я ехъулӏэныгъэхэм щыгъуазэ зытщӏыну дэ зыхуэдгъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм грэпплингымкӏэ къызэрагъэпэща федерацэм и унафэщӏ Щухьэстэн Руслан. Абы и гъэсэн ныбжьыщӏэхэми упщӏэ зыбжанэ еттащ.
Грэпплингым щӏэдзауэ зыдогъэужь, мис зал етӏуанэу зэӏутхауэ сабийхэри догъасэ, ӏейуэ ягу ирохь. Сэ сэреплъкӏэ вид спорт дахэщ. Мыдрей бэнакӏуэхэм къызэщхьэщидзыр дунейм щыӏэ самбо, джиу-джитсу, вольная борьба, греко-римская борьба мис ауэдэхэм нэхъыфӏу щыӏэхэр. Зэхуэхьэсыжауэ грэпплингым псори зыхэлъу ауэдэ вид спорт. Минитӏрэ пщыкӏуз гъэ лъандэрэ фыздэлажьэ щӏалэгъуалэм сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр иджыблагъэ зрагъэгъуэтауэ жыпӏэфыну? Дуней псом чемпиону зыблы диӏэщ, Европи, Урысей, дэнкӏи псомкӏэ щытхьащ. къызэрызыӏутхрэ щӏэзыдзауэ щытахэм щыщ и нэхъыбапӏэм ящӏыжкъыми, ехъулӏэныгъэкӏэ тӏэкӏу къыдэхъулӏэн хуейм хуэдиз здэхъулӏакъым. Мис мыбы къэкӏуэн щӏэзыдзэу ар ӏэщӏыб зыщӏыжхэм щхьэусыгъуэу сыт ящӏыр? И нэхъыбапӏэу бэшэчагъэщ и щхьэусыгъуэр. Мис уже мэхъу щыжыпӏэм декӏэ хыфӏэзыдзэжи щыӏэщ. щӏыбым дэтын компьютер джэгуным худэмыхуу. Иужьрей илъэс илъэситӏым тепщӏыхьмэ, сабийуэ грэпплингым къекӏуалӏэхэр я бжыгъэкӏэ нэхъыбэ хъуауэ, нэхъ мащӏэ хъуауэ гу лъыпта? Нтӏэ, сабий ӏэджэкӏэ нэхъыбэ хъуащ. Езы грэпплингыр нэхъ щӏалэӏуэ тщӏа сабий куэду догъасэ. Зы блыщӏ бгъущӏхэм хуэдиз сабийуэ къокӏуэ, ар пщыкӏуплӏым нэсыху сабийхэр. Мыткӏэ иджыри пщыкӏуплӏым щӏэдзауэ адэкӏи дэкӏуейуэ зыкъом диӏэщи, догъасэ.
Дэ дызэрыщыгъуазэщи, нетӏи уэри жыпӏащ, грэпплингым адрей бэнэкӏэ зэмылӏэужьыгъуэм фӏыуэ яхэлъыр зэщӏикъуауэ жыпӏэ хъунущ.

Идогъэкӏуэкӏ, догъэбанэ. Щапхъэ яхуэхъуу сыт абы евгъэлъагъуэ? Нэхъапэкӏэ бэна сытхэм я къэгъэлъэгъуэкӏэ, я бэнэкӏэр сыту къэхъукӏэ? Къыщыкӏуэ къудейм декӏэ пэжу зэрыджэлэн, яӏэ зрамыкъутэжын зыгуэрхэм худогъасэри, аткӏэ базовый приёмы жыхуиӏэхэр догъэлъагъу. Аткӏэ нэхъ куу дыхэӏэбэн щӏыдодзэри приём нэхъ гугъухэр догъэлъагъуэ.

Бэнэкӏэ хуитти, алыдж-урым бэнэкӏэ, греко-римскэ жыхуэтӏэти, самбо. Ахэм димыхьэхыу, футбол, сытхэм димыхьэхыу, хьэ именно грэпплингыр хэпха хъуа?
Грэпплингым греко-римскэри, псори греко-римскэчкӏи нэхъыбэ, нэхъ хуиту абы псори зыхэтщ.
Мис илъэситӏым къриубыдэу уэ мыбу къыщыкӏуэкӏэ, укъыщекӏуалӏэкӏэ уигу зэрихьыр ар гурыӏуэгъуэщ, ауэ уэ езым сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр уиӏэу, дауэ зыпхъуэжауэ къэплъытэрэ? Си ӏуэхугъуэ сытхэм псоми нэхъ ответственнэу сыхуеплъу сыхъуа. Уи си дуней теплъэкӏэ зихъуэжащ. Уи ныбжьэгъу куэд дауичӏ уэ мы дейм де ущӏэтыхукӏэ, уэрамхэм джэгуу дэту, хэт щӏэрэ телефонкӏэ джэгуу дэту къыщӏэкӏынщ. Ахэм уехъуапсэкъэ?

Сыхьэтитӏрэ ныкъуэрэ долажьэ махуэм. Тешӏэ. Тхьэмахуэм тхуэу укъакӏуэу, сыхьэтитӏым дей ущӏэсыну. Ну, гугъу уемыхьым зыри уиӏэнукъым а уешынэр. Ара? Уи ныбжьэгъу цӏыкӏухэм я гъусэу топ уджэгуу узэрану уэрамым удэтыну ухуейӏэ? Ну, щӏыбыми удэтын хуей топ уджэгуу, ауэ зыми зыдомыгъэхьэхыу. Ахьа.

Ехъулӏэныгъэхэр зрагъэгъуэтыну ӏэмал нэхъыбэ яӏэщ. Икӏи, зи узыншагъэм кӏэлъыплъыным и мызакъуэу спортым и лъагапӏэхэр зэзыгъэгъуэт, зэхьэзэхуэ зэхыхьэхэм бжьыпэ щызыубыд ныбжьыщӏэхэр нэхъыбэ хъумэ ди гуапэщ. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, узыншэу фыщыт!